Maliba TV e jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sen telima sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriw ka ɲɔgɔn dalajɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o ɲɔgɔn ye kɛra kunun araba awirili kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ furancɛla fanga jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ye a laɲini ni lasigi senfɛ k'a bɛna dɔ fara lakana kan mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen na sabula kɛwale min kɛlen filɛ sibiri tɛmɛnen n'a bɛnna awirili kalo tile mugan ani duuru ma san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ walasa yɛlɛma bɛ se ka don lakana kɔni o la cogoya min na halisa an bɛ to lakanako bonyankun kan tile saba jatigɛwale maaw ka nin kɛwale in kɔfɛ n'u tun bɛ mali fan caman fɛ n'a kɛra sababu ye général de corps d'armée Sadio Camara n'ale ye kɛlɛbolo minisiri ye ale ni tora a ko dafɛ fo ka taa se lakana mɔgɔ caman olu kɔni ma ko walasa nin ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ a ko kɔni o kɔnɔna la k'u bɛna lakana kɔni ko fanga bonya kosɛbɛ kati ani bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'u b'a ɲini kati ani bamakɔ n'a lamini bɛɛ fɛ ko lakana kɔni ko a fanga bɛna bonya kosɛbɛ walasa hakilisigi ani basigi bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Bi alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la awirili kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ génie militaire ale kɔnɔna la an ka golokasigi tabaga caman bɛ nin wagati kofɔlen na fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Camara n'ale lafasa ni kɛlɛbolo kɔrɔ ka minisiri ye N'ale bɔnɛna a ni na ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛnen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la awirili kalo tile mugan ani duuru san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ jatigɛwale mɔgɔw ka nin kɛwale cɛjugu in senfɛ n'a kɛra kati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Camara yɛrɛ ale dagayɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko a ka janaja ko bɛ ka kɛ fɛn min ye génie militaire ale kɔnɔna la ni wulukasigi tabagaw caman bɛ ale kɔni o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la madagaskara madagaskara fanga ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ tarata awirili kalo tile mugan ani segin san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ ko faransi ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔni o kan Antananarivo u ka kɛlɛbolo min bɛ yen nin n'u b'a wele ko persona non grata u b'a laɲini u fɛ u ka taa u ka jamana kɔni o kan la sabula u ma d'a la k'a fɔ ko u bɛna se ka u ka baara kɔni k'o kɛ a kɛcogoya ɲuman na ni laseli in kɛra minisiri fɛ min ka baara bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma maliba tv jabaranin filɛbagaw nin de bɛ dansigi kɛ aw bi kunnafoni sen telimaw na ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na aw k'an bɛn don wɛrɛ